akuluakulu 2005 aphungu ena amafuna impeachment ya bingu analuza chisankho 2009 ndikunena pano ndi history zaka 5 zapitazi taona malamulo opusa one of the worst parliamentary meeting in the history of malawi 16 september theka la aphungu amenewa analuza chisankho olanda boma mu 2020 anapeza tsoka chakwera anagonja pa 16 september his excellency professor arthur peter mutharika wa democratic progressive party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso 2013 yeremiya chihana anapanga ripoti yabodza kunena kuti bingu wa mutharika anasiya ndalama zokwana 61 billion madokumenti amene amaonetsa analibe official letterhead kuchokera ku mabanki amene amanena it was just a political propaganda yofuna kuipitsa mbiri ya muthalika 2020 anabweranso anagwirizana ndi mcp kuti agwetse boma la apm anayambisa motion ku parliament constitution amendment bill number 2 munali 50 plus 1 amakakamiza president wa nthawi imeneyo profesa peter mutharika ayitanise chisankho pa 23 june chakwera anamulonjeza kuti apm akachoka adzakhala minister of finance saulos chilima nayenso amadikira udindo omwewu after july 2020 yeremiya chihana sanapezeke mcabinet anapita pa times television that was august 2021 amapempha unduna kwa chakwera
akuti inu makhala frustrated because munkayang'ana kuti mwina mwake akuposa- akuponyani kuti mukhala minister ndi atakuphonyani osakupasani ka udindo chifukwa chake munayamba kukhala ngati kupsa mtima because you are a frustrated man so mukumabwera mparliament muja with your frustrations trying to put holes and punches in ujeni what would you react to those things kuti mwina you are crying for a position eh, ach- achihana Uh, nthawi zina you have the despe- desperation kuti uthandize dziko ineyo by nature sindinabadwe nduna yayi sindinabadwe kuti ndizakhala nduna yayi Ineyo ndinali ndi malingaliro osati kuti ndichite zobisa yayi malingaliro oti ndikhala nduna analimo poyamba eh, kwambiri koma anali malingaliro oti ndithandize boma kuchita create 1 million jobs your excellency achihana akuti mutawapatsa u cabinet minister any portfolio masiku 100 asintha dziko la malawi linolo ntchito 1 million zija tiyamba kuziona komanso asintha zinthu zambirimbiri Akuti even atati apanga resign iwo ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndikugwira mu ofesi yanu, office of the president and cabinet, apanga zinthu zodabwisa. Akunena okha kuti sizingatheke kuti tiayese amenewa kuti after 100 days tizatengeso pano ngati akutinamiza tizakugendani miyala tacha.
2022 chakwera anasankha sosten gwengwe kukhala minister of finance yeremiya anabwereranso pa times television that was 26 november 2022 anali okwiya chifukwa kwantere sanampatse unduna so so muli muli ku opposition ndikukhala ku opposition koma chipani chanu cha aford chili mboma Eh, tili aphungu awiri panopo wina ali ku- ku- ku boma ine ndikukhala ku opposition chifukwa ndimaona kuti inu ndinu ovuta Ah, akhoza kuti ndine ovuta ndine ovutadi koma chifukwa- chifukwa ndimakhulupirira kuti my freedom ya conscience should Yeah. be properly taken care of. can you, can you explain to me why muli ku ku opposition pamene chipani chanu cha aford chili mboma sindinayione agreement sindikudziwa chimene ndizipanga kuboma ukoko ndilibe responsibility koma ukuku ku opposition uku ndi- ndi- fwa- parliament bi- ntchito yayikulu kwambiri ndi oversight ndi oversight yabwino imachokera kunoko kuti ku opposition chifukwa kulibe kuti whip wanena kuti usalankhule izi ulankhule izi pamene kuboma kuja azinena kuti usalankhule izi usalankhule izizi pamene ine kumkaka ndi uchi sinafikeko ya kumkaka ndi uchi nde kuti sindili kuunduna
sindili pa responsibility palibe munthu amene ndikumuziwa kuti nda- nda- so nkulakwa kunena kuti munakwiya chifukwa chakuti sadakusankheni nduna anthu akhoza kuganiza choncho ya ndikufunsani inuyo Mm, ine ndi yes or no
unduna ndimaufuna Yeah. chifukwa ndali ndizo- ndali ndi- ndali ndi malingaliro oti Okay. ah, chinthu chanaphunzira kwa akwazi chanali ku mdc Yeah. kapena ndikhoza kuthandiza so pothandiza kuchita set date kutani munkafuna kuti Ayi, sizo zokha yeye Ehe.
Eh.
pananinso zina Eh, kuyenda msonkhano kwauza amalawi tiyeni tivotere achakwera sindinayendenso kuti kwambiri okay so k- cabinet yatuluka and your name was not there nde munakwiya mwati sindikhalanso sindikhalanso kuboma no defi- de- definitely i don't have a role to play kuside ya boma so poyankha funso langa mudakwiya Ah, nde sindiyankha funso ilolo simuyankha sindiyankha mwati pachozi oho mkulu ameneyu ndi aford analuza chisankho ku mzimba oktoba 2025 anatuluka aford ndikulowa dpp cholinga chake amafuna tiketi ya dpp ku rumphi central unfortunately mec sinamulole kutero anabelo anayika austerity measure ngati unayimira dpp kusalima usapite kudedza ngati wa kongeresi chihana anayimira aford ku mzimba malamulo akukana kuyimira dpp pa rumphi central now kuti amvere zimene akunena anabeli zikuvuta maomwake akulimbana ndi akuluakulu a dpp timafuna tiwakumbutse a yeremiya chihana 2020 anatsogolera parliament kusintha malamulo a chisankho constitution amendment bill number 2 anayambisa ndi chihana apm sanachite matukutuku analuza chisankho ndikunyamuka kupita ku page house ndiye lero mec yasintha malamulo kuona kuti yeremiya chihana asaimire dpp ku rumphi central akukwiya ndikumanyoza national executive ya chipani kodi chairperson wa mec ndi jappie mhango nanga chief election officer ndi mzomera ngwira yeremiya chihana apange blame electoral commission and moreover iye wabwera kumene kuchipani ndikunena pano miyezi itatu ananyoza bingu 2013 amene akuti abingu ali ndi ndalama 61 billion zinali zabodza no document no letterhead nothing 2020 anatsogolera motion ku parliament anagwirizana ndi gotani hrdc makhoti kuti amuchotse apm pampando chakwera anamuza kuti tikatenga boma tikupasa unduna wa chuma zinavuta you, you think there is a regret now kwambiri all, all of them is a big regret including afford including makamakaso afford ndiye it is worse afford, afford is regretting kuti munapanga mgwirizano ndi

anangopanga izozo ku kamuzu institute akupanga witness ma document koma zimene anasainana muja mpaka panopo sanatiuze kuti anasainana chani ine chimene tin- ineyo ndinapita ndi commitment yonse disabise ya chifukwa president ndiuziwa naso nawo kuti si munthu woti ni wachilendo ya achakwera ndiuziwana naso nawo kwambiri Okay. eh, chifukwa ndikamati ndizibisa ndizi- ndizilakwisaso chifukwa ndanena kuti ndimakhulupirira za chilungamo yeah yeah nakhulupirira ngati munthu wa mulungu ndiuziwana nawo koma mugwirizano sindinauone sindikuudziwa and mukhoza kudabwa mwangofunsa izozo kha mm. ngati panalini phungu or chipani chimene chinali very committed ku mgwirizano osauziwa one of them phungu wake anali ineyo uh-huh. chifukwa tinafika pa stage yoti tiyenera kupanga ma decisions a dziko and ineyo na party yathu tinagwira ntchito makamaka kuti tipange set date inachokera kwa ifeyo aford kuti mpaka ti- tivomerezane ndi zimene anapanga kukhoti tipange plan tilowe mparliament tikapange decision yoti date ya pa 23 ipangidwe phungu wake anali ineyo sizinali zapafupi yayi
posachedwa amafuna kubwerera ku aford amukananso zili ngati uladi mussa anachoka dpp kupita mcp aluza chisankho nkumafuna kubwerera same applies ndi yeremiya anachoka aford kupita dpp kuti akaimire lufi, lufi central zavuta akufuna kubwerera akuluakulu let us try as much as possible kuthesa ndale za mtundu umenewo munthu asalowe chipani posaka zinthu zabwino ndimanena dzulo kuti dpp ikhale samala akutenga zimbalangondo kumazipasa maudindo ndikusiya mafuti soja zikuoneka zophweka lero koma mukumbukire kumene mukuchokera boni kalindo anamangidwa mcp inaononga mamiliyoni ndi mabiliyoni kusaka bakili tv jp amatukwana anthu amafuna boma lisinthe mtanyiwa lighton mangochi amadzudzula boma mu nthawi yovuta mademo amaletsedwa kunali zikwanje no freedom of speech ndiye lero mwatenga boma musakhale odzikonda think about the people who sacrifice everything kuti inuyo mukhale pamenepo 2030 chipani chifunanso anthu ndiye inuyo aziphazi musaononge mbiri ya dpp i will keep saying this over and over again akuti mudikire abale anu osakudikira chifukwa chiyani of course ndikudziwa aliyense sangapeze ntchito mboma koma pali zambiri mukhoza kuwapatsa mabizinesi mwapangira anthu olemera kale kumangodzikundikira chuma kodi anzanu safuna ndalama chilichonse chikhale chanu achibale zibwezi what about foot soldiers akudandaula kuti mafoni munasiya kuyankha mukulemberani message pa whatsapp mungowachesa blue tick kodi kupanda anthu amenewa mukanakhala bwana zibwezi zinali kuti pamene foot soldier amagona ntchire ndelero akadandaula mukuti dyera inunso ndadyera takumana tokhatokha dyera
ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tikupita chitsogolo tikusiyireni inu a times ndi abakili tv muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabowa amalawi akumamvera bakili tv ndelero muzikanena kuti dyera dyera lamako ine sindimafuna kumuyankha wa bakili tv ndiye choyamba mawu kuti bakili tv aini yake dr bakili muluzi president wa chipani cha udf wakale opuma amenenso anakhala president wa dziko la malawi anakana kwa mtuwa galu kuti siwowo alipo wina amene amagwiritsa ntchito dzina la bakili muluzi lero amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza a bakili muluzi tv